athimirt de chluiche ceannais faoi fiche na hÉireann na bliana seo caite. Bhí am breise de dhíth ag Tír Eoghain teacht slán óna gcoimhlint le Doire i gcluiche ceannais Uladh agus na babhtaí leathcheannais a bhaint amach don tríú huair i gceithre bliana. Bhí ocht gcúilín idir Chiarraí agus Corcaigh i gcraobh na Mumhan nuair a bhuaigh foireann na Ríochta a gceathrú craobh as a chéile. Dhá fhoireann iontach, cé a bheadh sa chluiche ceannais urraithe ag an Dalata Hotel Group? Bhí Brian Tyers agus David McCague i bPort Laoise don cheann seo. Michael Tansley mar sin. ó Chumann Aibhistín de Staic. Tagtha amach an taobh seo an babhta seo, in airde ansan le Eddie Healy agus an briseadh faighte aige Donagh O'Sullivan atá ag imirt go diail ar fad, Liam Evans ón gCill sa ghluaiseacht agus sé Kirby atá tar éis an chéad scór a ghabhailt do Chiarraí. Níl Tomás Kennedy. luaite in aon chor againn i ndáiríre go dtí seo, ag dul do Chiarraí é siúd a thabhairt isteach san imirt. In airde leo, beirt ó Chiarraí ag teacht salach ar a chéile agus an briseadh tógtha anseo aige Sheehy. An modh díreach aige Tír Eoghain chomh maith. Buailte go maith istigh arís anseo McCullagh. leathorlach aige. Ó Beaglaoich má tá ag cloí leis an gcúram ach McCullagh do ghaibh sé lasmuigh ansan, tugadh an pas dó agus ardófar brat istigh. Méid sin ráite raibh Dún Aingidh faillíoch nár leanadar isteach Collins. Bhuel, bhí sé ina shuí sa phóca but Tír Eoghain ar an bhfrithionsaí anois. Sea agus é, bhuel, ag iarraidh é dh'áirdeach Liam Óg Mossey. Anois tá pasáilte isteach os cionn an chosaint agus tá seans ar chúl agus é faighte aige Eoin McElholm díreach ón gcic amach. Sea, cic amach fada a ndeachaigh thar an mbrú a bhí ag Ciarraí, pioctha suas ag Liam Óg Mossey agus nuair a fuair Eoin McElholm an liathróid bhí gach duine den tuairim go gcríochnódh sé san eangach agus cad é mar chríoch ag an bhfear óg ó Loch Mhic Ruairí.
Donagh O'Sullivan, agus tá Paddy Lane bogtha amach acu agus rud a dh'fhágann breis spáis ag Kennedy an t-aoinne amháin atá sa líne istigh. Idir an dá linn Healy anois blocálta go diail é de mhí-ádh ar Thír Eoghain go bhfuil Killian Dennehy tar éis seilbh a bhuachtaint agus tá pointe eile faighte aige Dennehy. An chaid gafa in airde sna spéartha ansan agus an briseadh faighte anso ag Conan Devlin agus tá siúl ceart fé gabháil isteach. Tá an pas tomhaiste an babhta so. Ó! Críochnaithe go nótáltha ar fad ansan ab in é Noah Grimes? Noah Grimes cinnte, a Bhriain, ar a chos chlé agus é cuachta isteach ag cúl na heangaí ansin. Amharc ar seo, casann sé ar ais ar a chos chlé, agus tomhaiste aige. Bhí sin míorúilteach ar fad, but arís tháinig sé ón gcic amach, bhrúigh Ciarraí suas agus an ceann fada, chuaigh sé thar an preas agus bhí Ciarraí leochaileach. Ní féidir anáil a tharraingt anso, Ben Murphy agus tá Collins taobh leis, má thugann sé an pas, bhí sé ceart aige an pas a thabhairt níos túisce ach tá Collins agus tá cúl, an bhfuil? Trí cinn d'iarrachtaí an bhfeicfeá a leithéid in aon áit. Ben Murphy, Níl an seans leáite go fóill. O'Sullivan ag slachtú, Lane ag críochnú, déanfaidh pointe an gnó ach bhí an cúl ann fé thrí. Maigh Eo agus an Lú sa chluiche leathcheannais eile beo ar TG4 istoíche Dé hAoine seo chugainn. Ceann san aige Matthew Quinn isteach sa chúinne, mar a bhfuil McCullagh. Aodhna Ó Beaglaoich fós ag cloí leis siúd. Coiscéim ana-dheas i leataobh ansan agus pointe álainn ar fad aige Eoin McElholm. Paddy Lane, ní gheobhaidh sé an dá phointe ach tá deis anso fós. Ronan Carroll agus ceann an-ard aige Ronan. Tá an chéad scór fachta aige ó tháinig sé isteach. os a chomhair san amach. Isteach arís agus tá an ruathar déanta aige Ben Murphy agus an babhta so sáraithe ag an mbáideoir ach tá sé fós ann arís an báideoir! Tá pointe fachta aige Ciarraí ceart go leor aige Daniel Kirby ach Conan McGarvey, David. Fuinneamh fós sna cosa aige. Caolan Donnelly, McElholm, i bhfad níos ciúine sa tarna leath ach tá na cosantóirí fós á gcrá aige agus é ag dul isteach i dtreo an chúil. Bhuel, iarracht ar phointe lena dhorn an bhróig an babhta so, an dlaoi mhullaigh ar thaispeántas so Thír Eoghain. Ladhar bheag soicindí fágtha